tikhale tikukambirana nkhani zimene tikambirane lero ndi kupitiriza mmene moyo wa ine m'bale wanu wayendera komatu pamene ndikufotokozera mpingo tamvera sindili kufotokozera kuti ikhale mbiri chabe ayi ndipo imene ndikufotokozera pano sichokera fe chabe ayi koma kuti mmene ndifotokoza muthe inu kupeza ndi kuona kuti kumwambatu kuli mulungu mukhale nawo mtima mkati mwanu wozindikira ndi kudzidalira ndi kumkhulupirira mulungu amene adakuyitanani kuti ali nako kuthekera mulunguyo koyitananso ena amene anali m'mayenje akumdima kukutsimikizirani inu umboni wogwirika kuti simupembedza chabe koma mupembedza moyo umene ungafukule zinthu zobisika mutayiranji nthawi ndi zinthu zing'onozing'ono ngati mulungu adamasula ife amene tikuchokera kutali kozama kumatope Musazitayise nthawi abale anzanga kukayikakayika. Mulungu wanu ndi wamphamvu, wathandiza inenso kukhala monga inu mulili. Choncho mmene tikambirana zinthu izi, musangozitenga kuti ha kunabwera wina wache ende anali wa sataniki basi zapita. Ayi, cholinga changa sikuti ndingozivula. zina mwa zimene ndilongosola zochitisa manyazi zosakhala bwino koma ndina- ndinena izi pamaso panu kuti inuyo muzindikire kuti ulendo wopita kumwamba ulipo ndipo mmene mupembeza simupembeza chabe ayi kodi zikumveka mpingo izi choncho khulupirirani mulungu kuti alipo Pasakhale vuto lililonse lokuopsani limene inuyo mungakayikire kuti Mulungu angakuwomboleni. Adawombola ine bwanji? Inu muchedweranji ndi kudzigwetsa mphwayi mwanokha? Tatiyeni tipenye maso kutsogolo. Posachedwa lipenga lilira. Tikwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Tipita tipumule. Musakayike okondedwa, chipulumutso chanu ndi ulendo wanu suli ophweka. tamverani okondedwa ngati mufuna kulowa mu ufumu wa mulungu sizophwekayi to get a membership in kingdom of god is not easy choncho pakufunika inu ndi ine tilimbe mtima chifukwa tsopano ulendowu tikuserereka posachedwa tifika tamverani dzulo tinalekezerana pa umboni kufotokozera mmene ine ndayendera ngati inu mukumbukira bwino ndimafotokoza kuti nditatuluka chipembedzo cha chisilamu osati kutulukiratu koma tsopano ntapemphedwanso kuti ndijoyine chipembedzo cha satani ndinapereka nsembe ndinakuonesani zizindikiro mmene ndinalowera chipembedzo cha satani tinalekezerana pakuti atatenga magazi anga nkwayeza adawapeza kuti akukwanira mmenemo adapezamo eni akewo ndi miyezo imene amayika yoyezera magazi inu mmati gulu b gulu c gulu o koma iwowo amati dmx ndiye dmx tidzafotokozera bwino mpata ukazapezeka kuti muzathe kumvesesa kuti kodi munthu umajoyina bwanji sataniki ngati pali mfundo zakulumikizana ndi magazi Koma nati nditapereka magaziwa nandiyeza, adandisankha tsiku lomwelo kukhala wansembe woti ndidzibweretsa ku chipembedzo cha sataniki magazi osakhwima. Ndikhulupirira tinayambira pamenepo. Atandipempha kuti ndipititse magazi osakhwima, ndimanena kuti, Lero ndikufotokozerani kuti kodi chimenechi n'chani. Tinanena kuti magazi osakhwima amapezeka kuyambira pa mimba imene mzimayi watenga mpaka kukafika kamwana katabadwa mwina kulekeza zaka folo. Timanena kuti mkati mwa magazi kapena mthupi la munthu mumapezeka kolajini. Ndiye chipembezo cha sataniki ku dziko lapansi chidapeza kuti thupi la mwana limafewa bwino chifukwa chakuti muli kolajini wambiri. Ndiye amatenga kolajiniyo ndikupita kukamugulitsa ku makampani amene amapanga zodzoladzola ku dziko lapansi kuti mzimayi mzibambo akadzola thupi lizifewa lizioneka ngati kamwanamwana e kamafewetsa mukadzola mafuta opangidwa ku makampani kamapangisa chikopa pyalupyaluko ndi kolajini amene amayikidwa m'mafuta odzola mwina mungodziwako izi kuti makampani opanga zodzoladzola ku dziko lapansi lonse mukaphatikiza alipo 98 kodi zikumveka izi koma makampani 72 onse anagudwa ndi zipembezo za satanic worship anzathu a chipembezo cha sataniki mundimvere makosana ndi olemera kwambiri ndi eni chuma ku dziko lapansi ndiye ni chuma ku dziko lapansi ali ni njira zambiri zimene adapeza kuti akhoza kuonongera mpingo wa mulungu ana a mulungu anthu opembeza kuti agwetse mphwayi ndiye iwo adapeza kuti pofuna kuyika ziwanda ndi kusokoneza chikhirisitu kuti tagwetse mphwayi m'mayimidwe tidziyikamo zinthu zathu muzodzoladzola tiziika zinthu zathu mzakudya nthawi zina mumagwetsedwa mphwayi muli nkuoneka ngati munafuna kupemphera koma kenako muona kuti ah, ayi atate wakumwamba mu zina la yesu amen kufuna kwanu kunali koti mukadapemphera wani awa koma yakanika suzumirani suzumirani mukudya cha mukudzola chani ndi pulani yayikulu imene ziwanda zachita ku dziko lapansi kupyolera mwa anthu amene adavomereza kupembedza ziwanda choncho okondedwa ine ndinasankhidwa kuti ndizibweretsa magazi osakhwima ndimapeza bwa nkhani iyi ndiyachidule komanso yosavuta tamverani chipembedzo cha sataniki chili ni ndalama zambiri ndiye chidalemba anthu ntchito amene adachijoyina mukapita mu mzuzu mupeza nyumba zilipo zinayi zitatu mukafuna mawa nzikakulozerani kuti nyumba yake ndiyi nyumba yake ndiyi mmene makampani ni mabungwe a chipembedzo cha satana adapanga lendi kukhalamo mamembala awo mulilongwe muzipeza mu blantyrenso muzipeza ndangomva kuti ku karonga apezanso zina ziwiri pa nkhata bay apezanso imodzi mmene akupanga renti mamembala a chipembedzo cha satanic worship now ifetu atatipempha kuti tizichosa ndi kupitisa magazi osakhwima ku sataniki kuti adzikapangira mafuta odzolawa tamverani wokondedwa kachosedwe kake kamakhala kakuti tsopano tikuyenda pa msewu nafotokoza dzulo ntakoka malayawo mu mtunda nanena kuti zipsera mukuzionazi mmenemu tidayikamo kanthu kamene kamatchedwa kuti kalaino kalaino mwa njira ina ndi chipangizo cha ziwanda chimene chimamdziwisa munthu mmene alili wa satanikiyo kukudziwani mmene inuyo mulili kala inoyo amathandiza zimenezo chimene maprofeti ndi azibusa achinyengo ku dziko lapansi amagwiritsa cha ntchito polotera za mavuto anu ndiye kamene kadali apaka ineyo nkamayenda nkamayenda ndikakumana ndi mzimayi oyembekezera dzanjali limagwedera limeneli kakakakaka kupita pansi ndoti ndimadziwa kuti oho ndoti ayaya awo ali ndi cha ali ndi mimba kodi zikumveka zimenezi nanu tamverani inu amene mmangodzuka mamawa azimayi ndi azibambo amene chikhristu chanu ni chongojoyina nkulembetsa koma simuli choncho mkati mwa mtima mwanu yesu tikunenayi sali mkati mwanu inuyo automatic ndi zakudya za chipembedzo cha satana chikhalire mukumanyamula nyimbo chikhalire mukumabwera okondedwa talekani kupembeza mchipembezo cha thupithupi e chauje nthawi sili pabwino kumbali yanu tikapeza otero mmasomu tikayang'ana pha ndiye timadziwa kuti ndi mzimayi ali ndi mimba ndi wa chipembezo chakuti chakuti koma mchipembezo chabe mkatimu mulibe cha mulibe chotiopsa ndiye tikatero palibe kanthu ndi wapabanja tikamuyang'ana tikati asisi muli bwanji Chifukwa chakuti mphamvu ina yake yoipa yapita m'thupi mwache pa nthawi yomweyo amafokeratu, mutu zwee basi azingovomera. Muli bwanji asisi? Tili bwino kaya inu? Ndikukufunani ehe-ehe-ehe-ehe zikutere haya-haya-haya basi kenako ndiye tita Komatu ine bambo mukundioneramu ndine wota? Woyembekezera ndiye tita ndiye ife timanena kuti palibe kanthu mimba imene ndita chifukwa ine iwe ndakukonda kwambiri. makobiri takuta kupere tikatero ndiye kuti nkhani ya asisiwa ikafikiretu kwawo kwa mayi ake akakafikanso kwawo palibe makolo chimene akanene ndichongoti nangatu abambo auje ndiye mwata amenewo basi ndikusiyana cha ndikusiyana nawo ndiye nyumba zija ndazinena kuti zilipo mtauni ndiye timapita kumeneko kodi mulinda omakosana ndapeza customer kodi zikumveka eti ndiye inuyo taninimo tsopano tulukanimo ndiye kuti msikana uja ndikumuuza kuti akulu ineyo ndikukwatirani ndili ndi nyumba mtaunimo ndiye ineyo ndikuganiza kuti ndituluse wa renti iweyo ukatanimo ukalowepo zonsezo tikuwenderera chanicho Makosana uku tikuchoka kufunika Ambuye, ndipo m'nyengo inoyo dziko lapansi likuchita zinthu zosafunika. Inu ana a Mulungu, pezani chikhulupiriro chimene chingakupulumutseni ku mphamvu yoyipa ya mdima uno. Kodi zikumveka izi? Ndiye kuti tipanga nyumba ija timtulusa tikalowa banjatu pamenepo, ndiye kuti ndi inuyo latha. mwamva baba ndekuti asiyana nanu palibenso chotani pamenepo chotsalira mulephera kuyilirira mimba yanuyo sizigwira ayaya wafoyira chifukwa mkati mwawo mwalowa masenga sakumva kanthu makobiri akuchucha magalimoto oyendera ayamba kugudwa mpaka apongozi palibe china kupita inu nkutukanidwa basi choka choka mwini mimba ndi yanga kaya tikatero ndiye kuti tsopano timayamba sikelo tipita sikelo yakuno kamodzi kachiwirika ine ndimapita kukhomoko amama eh, ah, ine ndikuganiza kuti nthawi ina ndidzakakhale ku america nde sindikufuna mwana wanga abadwire kuti ndikufuna ikakhale nzika ya dziko la cha la america ndiye mamawa tikuyamba sikelo ku cha ku america ndiye kuti tiyamba mwezi kaya ngwa chinayi tikwera ndege ulendo kokapanga cha sikelo tibwerera kukapanganso chani sikelo tibwerera ndiye kuti pomapita ulendo wachitatu yapya Ulendo uno tikachedwa ndikuganiza kuti ndi wokachira ndiye tikafikadi kumaloko kumenekonso kuli manyumba ndi zipatala zomwe za chipembedzo cha satana akatilandira nkumakhala mnyumbamo nthawi ikakwana yoti apite apitadi angomva magalimoto maambulansi panjapa ngwiningwini za ulemerero ndithu ulendo koma akakafika kumeneko chobadwacho sichikataninso mwanayo wafera komweko ndiye tingotumiza uthenga kumudzi nanga alipo sadziwa kuti munthu umadusa padera alipo sadziwa mapeto ake kuno makolo angota angovomera a pepani sizinakhale bwino basi bambo zitanini zibwerani nawo mwana wa choncho ndiye kuti amatha kutipasa 3 to 4 liters ya kolaji yokhathamira bwino imene timakapita kwa ni makobiritu ndikunenawo si ulere kodi zikumveka izi makosana chithandizo kapena kuti ntchito yoyamba imene ndimagwira ku chipembedzo chimenecho ndi imeneyo Ndakuuzani kanthu amayi ndi abambo. Nthawi zonse muyenera kudziwa kuti Satana ali tcheru ndi thupi lanu ngakhale kuyembekezera kwanu. Mpaka tsiku limene mwanayi azikabadwa, ziwanda zimakhala zili tho m'zipatala za azamba kuyembekezera zobadwazo kuti asokoneze, apange m'bado wasamvera Mulungu kutsogolo kwa nthawi. Kupombonezeka kwina kwa anaku mwadabwe pamene adakabadwira mmati mzamba wanu anali ndani? Ambuye akuthandizeni. Okondedwa, imeneyo inali ntchito imene ndakhala ngati kuti tayigwira atatipatsa nyota zimenezi zopitisa magazi osakhwima ine ine ndili pano okondedwa ndiye kuti zikandikayikitsa kuti azindivuta kuchedwa ndiye kuti ndimangolimbikira ku nyumba ndiye kuti madamu ayime ndiye kuti ndikufuna kutenga yanga yomwe ndili pano anga omwe folo abwino amene ndatengapo makosana amene mukhulupirira mulungu ndikupembedza ambuye tiyeni tipemphererane wina ndi mzace kuti pamene lipenga likulira tikafike kumwamba kuti nafenso amene tidachimwako chimwiratu tikapeze chisomo nthawi zina timakhala nkukayika kuti koma ambuye munandikhululukiradi malinga ndi kuzama kwa zoyipa zimene tidapanga kodi zikumveka izi so pamene pa masamu ake amakhala chonchi inu azibambo nonse ndinu mboni kuti moni ntakufunsani kuti moni wapadzanja akazi anu mudapasa liti chikwatirane moni wapadzanja mudawapasa liti mwina mukutha zaka zikumveka eh? panopa mmangoti hayi hayi kaya ndi hagi kaya nchani basi zatha mmapasana ngati moni wapazanja moni wapazanja ndi wovuta kwa anthu abanja Koma tsopano ine ndimati nkawona kuti apapa kakwana mmene kalilimi. Ndiye kuti ndikangofika mnyumbamo ndifikira kuti amake mwana mwaswera bwanji. Ndiye kuti akangoti dzanjali wandigwira pokasa aba ndiye kuti akati ndidusise dzanja apa angomva choti the zayambika. Ndiye kuti ine nthamanga ngati wachifundo bigiri mmanja. Bakhalani apa ndiyembekezere cha ndiyembekezere kaye kugwiragwira ngati ukuyang'anayang'ana makiyi uchedwe uku ngati ukutere ukuyembekezera kodi mukumvesa okondedwa ntchito izi ndi za mdima zimene ine ndapanga koma okondedwa ndinene kuti ngati tundayima pano ndikuntama mulungu wakumwamba amene ndi wachifundo chonse wathandiza ine musachedwe mulungu mukumutumikirayo ndi wamphamvu kwambiri kodi zikumveka izi tamverani okondedwa mwana wa mfulu amataya buledi kudzala koma mwana wa kapolo amapita pa dzala nkumasuzumira buledi nkumalira kuti kwathu sitimataya buledi mwina chifukwa mwabadwira mu advent ndinu maadventist kuchokera muli wana mungachitaye chakudya tikuphunzirachi koma tu akapolo kunjako akuchilirira kwathu sitimataya prophecy kwathu sitimataya end time message kwathu ndizofunika akuzisowa anzanu akuyenda pupulipupuli kusakasaka timabuku timene mudalemba totayika pansi ni buledi watayidwa kwa inu ngati mfulu musamataye chinthuchi nchofunika pamaso pa mulungu kodi zikumveka zimene zamayenda bambo okondedwa inali ntchito imene ndagwira sipokhapo ayi Kuonjezera pamenepa, munthune mukundiona ine, ndapangapo zinthu ziwiri zitatu zosautsa kwambiri. Sindingafotokoze zonsezo, koma ndingokufotokozerani chimodzi mwa icho, kenako ndipite pa chinthu china. Ine ndine Twaib Ahmad Hamid Ali. ndasankhidwa ku chipembedzo cha satanic worship tsopano chinthu choyamba chimene ndidapanga chimene sindikufuna kuti inuyo ndikusiyeni osakuwuzani kuti mudziwe ndipo mumtame mulungu wanu kuti akulu awa mulungu adachitira chifundo ndisanjerere mulungu wanga nachi ku dziko lapansi lino kuli maguwa a nsembe amene mpaka lero akuperekabe nsembe za wanthu mchingerezi nde zimamveka bwino human sacrifice kodi zikumveka zimenezi maguwa a nsembe amenewa alipo angapo koma nitakupasani limodzi lodziwika guwa la nsembe limeneli lili ku mexico lili ku mtundu wa amwenye achiaziteki Ndipo guwa la nsembe limeneli la Aziteki ndi pamene anthu amaperekerapo nsembe. Musapusitsidwe ndi boma, ndi lachinyengo lililonse pansi pa nthaka, ndipo n'chilombodi. Musakayike ayi, chifukwa UN imadziwa kuti kuli guwa la nsembe la Aziteki limene ma vampires I'm talking akudyako anthu, koma ali zii, sachita kanthu. Boma la Mexico likudziwa, America yamphamvu imadziwa, Britain yamphamvu imadziwa, China yamphamvu imadziwa, sipanga kanthu mpaka lero kumeneko anthu amaperekedwa amoyo kupereka nsembe ndiye ine pamenepo ndaperekapo nsembe maulendo awiri kapena atatu zimakhala bwa mumamtenga munthu kuno kwanu ngati wa ku Ghana utenga wakwanu wakumalawi utenga wakwanu mumacheza naye achimwene muli bwanji ndili bwino kani mukuoneka kuti muli ndi mavuto kwambiri chavuta ndi chani ah ndimayang'ana ganyu ndiye sindikuipeza ah chabwino mmakhala kuti a ndimakhala kwakuti tandipaseni nambala mawa ndikuimbira kumuimbira tabwerani achimwene tikumane pakuti 10000 iyi mukadye musadandaule 2000 iyi mukadye musadandaule tsiku lina timati ndikaone kunyumba mwamakatu munthuyo tikaone kunyumba kafika kunyumba akazanu ndi awa chabwino alamu 20000 iyi muyambe mandazi sizili bwino pakhomo amwenewa nda nzanga kenako mumapita nkuwauza kuti amwene e bwanji ndikuthandizeni kupeza ntchito ku dziko lakunja anzanga akufuna wantchito mungalole e munthu amwene angalole kukana angakane kunja ndiye amalola mwamsanga kenako akavomera tipanga chilichonse tsiku lonyamuka ndiye kuti chithumba cha makobiri 2000 2 miliyoni kuwasiyira madam sitikudziwa kumene akupitako mwina ntchito ikata ikachedwa kupeza ndiye kuti ndi ulendo mukakafika kumeneko kungofika nthawi yomweyo ayimbe foni akulu kuno ndatani ndafika ntchitonso ndatani ndayamba kodi zikumveka kumeneko alamutu kuno achimwene aja ntchito atani ayipeza kulankhulana bwinobwino komatu munthuyo ukangomtenga kuno ndikukaponda mdziko mukupita nalolo waponda mu america ndikukangolowa mnyumbayo yekha amadziwiratu kuti basi ine panopa ndatani ndatha chifukwa chilichonse nchokakamizidwa lankhula nda akazako ndiye zikatero choncho padusa masiku angapo ndiye timamuuza kuti achimwene inuyotu moyo wanu watha simuzabwereranso kuja kumalawi kodi zikumveka koma mwina mungalandire chisomo mukamapanga zimene ife tikukuuzani eni foni lankhulanani ndi akazi anu mwauze kuti ntchito ndasiya kujaku ndakayamba kwina komalipira bwino ndiye awa ayimbe foni ayimbire kumene kuja mwasiyana nawo eh kutha two days ndiye kuti ndiyimbe ndine alamu eh achimwene ajatu kuno andithawa munthutu akali ndi moyo achimwene aja kuno anditani andithawa three days ikatha Amwene lankhulani ndi akazi anu mutumize ndalama imene imakhala payment yotani yomaliza ah, nambala yakuti yakuti western union ndatumiza akazi anga ndalama ndi zimenezo kusintha kuno madola zizipezeka kuti chama 5 folo miliyoni tamugula munthu basi mawu omaliza ndi ati nawo mukafika pa guwa la nsembe la aziteki mutimvese okondedwa koma mosamala kwambiri mukafika pa guwa la nsembe la aziteki ndi kaholo ndiye chiguwa ngati chitebulo chomwechi anayika pamwamba ndiye m'mbali mwake mwaguwa la nsembe limeneli mumakhala atsikana amakhala atadzola mu milomomu za red zija amati red lipstick ndiye atsikana amenewa amatchedwa kuti the red devils kodi zikumveka kaya mukanena kuti the red devils ndi kunena weni weni uja kwa inu amene mmasapota timu ya manchester tikunena red devils wake uti Chifukwa, the Red Devils, atsikana amene amakhala pa guwa la nsembe limeneli, amalipiridwa ndi banja limene limachita sponsor timu ya Manchester United, the Glazer family. Kaya mukundimva kaya? Now, izi zofiirazi zimayikidwa ruzi, zimatchedwa kuti konode kapena kuti ni papa. Ufa woyipa kwambiri. Omwewu mukupaka mpaka lero umalowa mtchalichi. basopo tasala pang'ono kukocheza ulendo kupita kwathu samalani nazo zopakapaka mungakakhumudwe mutapanga zonse koma akuti chokani kwa ine mungakakhumudwe mungakakhumudwe yesu akuti inde ankhandwe ali nazo nkhwimba zawo kodi zikumveka izi inde ali nawonso mapiri otanimo obisalamu koma mwana wa munthu alibe ngakhale pota musalirire pilo pa ulendowu samalani ndi zozolazola zopakapaka zofirazo okondedwa zachokaku pakuti mmawu a mulungu tilibe ndipo chilichonse chimene mawu a mulungu sadatipase kuchita tisamale pafuna kuchigwiritsa ntchito Chifukwa chingabweretse ziwanda pa ife ndi atsikana amenewa amagwiriza mipeni m'manja mwawo. Ndiye munthu uja mumammanga bwinobwino ndiye kuti ndinamnyamula ulendo naye ka mumakwera naye masitepe ndi kukafika pa guwa la nsembe lija nkumuyika. Ndiye mukayika mumalandira mipeni ija agwiriza ma Red Devils aja. kazikumveka kaya ndiye mpeniwo umafanana design yake ndi chimene chimaoneka ngati stika ya pamalaya a manchester united amajambula mkango atanyamula chonchi uku kumakhala ka, ka, ka three finger of death eni akewo amayitcha kuti satanic fork kazikumveka kaya ndiye imeneyo amakupasani m'mbale ndiye mumayang'ana o munthu uyu mtima uli mbaliyi ndiye mumanyamula kampeni kaja kali ndi masensa mukangozika chonchi kamafwamphuka mkatimu kwa ndikukokolola chonse chili apachi kufwamphulira paja pa mtunda ndiye kuti holo yonse ikukaonerera nsembeyo m'manja kuti wawawawawa zimenezo ndapangapo katatu mayi ndi abambo ndisoweka chifundo chachikulu komanso inunso musamale chifukwa dziko silili chimodzimodzi kodi zikumveka zimenezi China chimene ndingakulongosoleni makosana, chimene sindingafune kuti inuyo muchiphonye, nachi. Munthune mukundiona pano, pofuna kudzama ku satanic, mumamvapo za Bermuda Island, eti? Munamvapo, eti? kapena kuti bermuda triangle ndi kachilumba kachilumba kameneka ndikodzadza ndi mizimu yoyipa ngakhale mukakafunsa achitetezo aku america anayika lamulo kuti ngati ndege zikuuluka pa bermuda island isauluke kuchepera pa 50 above sea level chifukwa ikatsika imatha kugwidwa 3 days 4 days ndege ili pa ili pompo malo amenewo ndidakakhalapo pofuna kuzikhwimitsa ndi ziwanda nakhalapo 9 months ndimamva tebulo kumamva masipuni kuti nthawi yakudya yakwana koma wondipasa osata osam- osam- osamudziwa ndingomva chamma 9 kampando krrrr. ndotakakoka kampando kukhala ndidziwa kuti pamenepa pakhala cha ndiye muzingomva mawu ngati mwana wang'ono kudziulula ine ndabwera ine dzina langa ndine dulumaisi dzina la chiwanda ntchito yanga ndikulezeresa wanthu asakhulupirire mulungu chapita kodi zikumveka zimenezi makosana kwa ine kukhala malo awa ndimaona kuti nchinthu china chapaderadera chimene chidafunika chifundo cha Mulungu chifukwa kuteraku ndiye kuti ziwanda zimalowa kuti zikhazikike mkati mwanga. Ameni mpingo. Kodi zikumveka ndikufotokozazi? Izitu sindifuna mungodziwa ayi koma ndikuti chifukwa cha mulungu wanu amene inu mumampembeza amene inenso ndayamba kumpembeza musanyoze ali ndi mphamvu zokwanisa kuombola ineyo ndili pano kodi angakanika inu angakanika inu amayi ndi abambo tikupembeza mulungu woona mchifukwa chake ife tili pano chinthu china ndingakugayirani nchakuti kuchipembezo cha sataniki Munthu akatuluka pa high, pa high level imene ndinali ine samamulola kukhala ndi moyo chifukwa cha zinthu ziwiri. Chinthu choyamba munthuyi amakhala atalowa mumanati website KVG ndiye kuti iweyo umakhala uli ndi information pa fonipa ndiye kuti chifukwa chakuti makodi ali mutu mwangamu muzingotosa pano pa intaneti kakaka pa pulogalamu ndiye kuti ndili pano ndikhoza kudziwa kuti lero msonkhano wa chipembedzo cha satana uli kwakuti chifukwa cha manambala a pa website amene amakuphunzitsani aja kodi zikumveka zimenezi makosana nawu chifukwa choti ungagulitsa information ukafika pamenepa umakhala most wanted kuti uphedwe chimenechi chimandipanga kutama mulungu amene ndikumtumikira ine lero mukamusiya mulekeni koma ine sindizamulekayi ndili panja pa chipembedzo cha sataniki chaka chino ndi chaka cha namba 7 ndili panja sangandipeze kapena kundipha chifukwa mphamvu zawo sizifanana ndi mphamvu za wamwambamwamba ndipo ine ndabisala ku ngaka ya mphamvu yace kotero kuti mivi ya usana ngakhale ya usiku singandipeze ayi muchedweranji kuyenda pa mtetete kobisala kulipo ine ndabisala kumeneko anzanga amene adatuluka anaphedwa michael jackson adafa Kumbukirani, Kofi Annan adafa. Kumbukirani, wokondedwa, nzika, anthu otchuka, odziwika, amene anali m'chipembedzo chimenechi, lero kulibe, chifukwa atatuluka anakakhala panja popanda chitetezo. Koma ine kothawira ndidakupeza ndiye kwa Mulungu, kumene ziwanda sizitaniko kutereko. Amene muli ndi Mulungu, musaope nkhani tikunenazi ayi. koma amene muli pa mtetete pasopo zikupezani ndithu chifukwa zikupanga operate pakati pathu zikumveka kodi okondedwa chinthu china chimene ndingakufotokozereni okondedwa pa moyo wanga chimenechi ndimakonda kuwauza wanthu ndipo sindimafuna kuti ndidziyiwala zimene ndikukufotokozeranizi ndi zina mwa zinthu zimene ndimaona kuti ndi bwino ndigawane nanu ameni tsiku limenelo ku msonkhano wa chipembedzo cha satana adalengeza kuti satana abwera pa 27 september 2007 ndiye abwera kuti tonse tikanta akatilankhule kodi zikumveka zimenezi ndiye masatanisti tonse tinali excited kusangalala kuti tikaona nda mulungu wathu tonse timakonzekera msonkhano ukachitikira ku toronto ku canada Ndiye nthawi inakwana, tonse tinayamba kupita ku Canada kuti tikakumane ndi nda ndi Satana mulungu wathu komanso mtsogoleri wa chipembedzo chonse cha satanikichi. Makosana nkhaniyi imandichititsa chidwi. Tsiku lidakwana la pa 27 September chaka chimenechi tinadzadza muholo anthu osatsikira 800 kudikira kuti Satana akubwera tinta timuone kodi zikumveka zimenezi tamverani tinakhala 9 koloko aliyense wakhala pa cha pa mpando pake pali chinthu china ine ndikuwuzeni kusamvera kumachitika pakati pa ana a mulungu koma kusataniki kuli oda amamvera amasunga cha mwambo ine ndimadabwa kuti amene tili ndi za moyo mwano tho 6 koloko ndi pamene tikunyamuka ku nyumba koma msonkhano ndi woyamba 6 kolokoyo mwano koma ine ndinaphunzira kumvera inu simunandipeze pa nnena mmene mmalowa muno simunandipeze chifukwa anati chani 6 koloko tinaphunzira kuchoka kumeneko kuti kumvera so ngati ndimamvera satana ndisiye kumvera munthu chodichedwa sancha olobeya nipita olokabudula nipita bola nthawi ndikaita makosana chinthu chimene inu mukuchinyoza ena amalemekeza zinthu zimene zilibe moyo 9 koloko mabwana tinali titakhala pacha pampano ameni ameni tamvera 10 11 praise and worship idayambika Nyimbo zolemekeza Satana. Mukazipeza nyimbo zimenezo ku mipingo ya Chipente, ziliko zikuyimbidwa. Mipingo iyo ya uje ndi ya uje, mungakaninenere nyimbo zimenezo zilipo zikuta zikuyimbidwa. Kodi mumadziwa anzanthu ma Seventh Day Advent kunena kuti uthenga wanu mpang'ono koma nyimbo? Mudziwe chimenechi kuyambira lero. Ngati ufumu wa Satana umagwedezeka ndi chipembedzo cha Seventh-day Adventist, si uthenga chabe ayi, koma cha chifukwa mu nyimbo yanu simumapezeka dontho la nyimbo za ku Babulo, simapezeka. mumapezeka kuimba kokha kokha kochokera pansi pacha pa mtima zimangovuta kuti eni ake simudziwa mphamvu ya chipembedzo chanu mavuto ndi ati ndi amene mmangoganiza kuti ndinu ofanana ndi auchi koma ayi na nyimbo zinayamba kuyimbidwa kulemekeza nda satana chama 2 tinadabwa kuti holo imene takhalayi basi nyale zayamba kuchotsa kuwala kamdima basi bii kamdima kenako tikuona kuti siling'i yakutseguka sindidziwa kuti nyumbayo inali ya masitezi angati koma ife tinali floor number 2 kumwamba kwayamba kuta kutseguka kwenikweni osaonanso kanthu konse kungwe kumwamba kumata kumaunika ndiye kuti pamenepo nyimbo zija tsopano zayamba kumveka mwachilendo chifukwa oyimira satana ku dziko lapansi mapurezidenti ngati henry clausen albert pike aleister crowley atanikale pamalopo afika kale alowa masovereign grand commander abwera tsopano ndiye kuti satana adi wasala pang'ono kuta kubwera tonse tsopano nyimbo zija zayamba kuzizira kamvekedwe tayimirira tonse mantha ngati pali tsiku limene ndidaopa koma tsiku limenelo ndali ni mantha kobasi tonse tikungoyang'ana kucha kumwamba tikudikira kuti tione ndani satana kumwambako kudayamba kuoneka ngati chimpukutu chokhala ngati chimtambo koma muja uonekera ngati mwezi ukafika kuti wafika pa laundi mkati muja mumaonamo kanthu eh? kamaoneka ngati kena kake basi kamaoneka ngati kameneko pang'ono basi chinthu chija chinabwera chinayenda ndikukakhala pampando pamene tidasunga kuti mpando umenewu ndi pamene pakhale nda satana makosana ndiye kuti holo yonse ili zii sindikudziwa kuti olo kupuma tinkapuma titauma kuumira nda satana koma inu muli phee pamene mulungu wanu ndi wamoyo mayi nda abambo tiyeni tichitepo kanthu tiphunzire kulemekeza woposa satana tamvera Chimpukutuchi chitatsika pamenepa, chimene ndimafunira kuti chinthu chimenechi ndizikuwuzani ndi zimene Satanayo adanena. Chimpukutuchi chili pamenepa, ine ndinalephera kuyang'ana kuti kapena ndiona kuti ndi munthu? Ayi. Kodi n'chani? kodi pamene papa ndinene kuti ndi ngelo ayi ndi chi- chimpukutu basi chomaoneka ngati chi- chionekera uko ayi ngati chifungafunga mkatimu mukungooneka kamene koko kaya adapanga matsenga anji satanayo akuzidziwa yekha koma satanayo muchimpukutucho mudatuluka mawu akuti yesu khristu amene adapita kukakonzera malo anthu ake malo aja adatha ndipo akubwera kudzatenga basi mawu amene adalankhulidwa mmenemo ndi amenewo nthawi yomweyo adata chi- chimpukutu chija chinanyamuka tonse kumachiyang'ana basi chataninso chapita kodi zikumveka zimenezi kunabwerera konse ndi kutsekeka koma padatha 20 minutes palibe munthu wina aliyense amene amalankhula muholomo tonse tinangoti zii. kodi zikumveka zimenezi kenako adayimirira Aleister Crowley the world most outlandish satanist ndi akulankhula akuti si tonse tamva akuti ee tonse tatani tamva ndiye tsopano pano tipange pulani imene tingalepheretse kuti anthu asakalowe kumene akuti kwathamalako Tamverani, amayi ndi abambo, mpaka lero sindimalephera kunena nkhani imeneyi. Ngati amene simukudziwa ndi inuyo kuti Yesu akubwera, koma ngakhale ufumu wa Satana ukuvomereza kuti Yesu asala pang'ono kuti posachedwa. Ine ndinamumva mkukamwa akulankhula kunena kuti yesu khristu wasala pang'ono kuta ndiye zokambirana zimene zinali mmenemu tsopano zinali zoti tipange bwanji kuti anthu asakalowe kuja kumwamba ndiye tsiku limenelo panali mabungwe awa tamvera mukhale phee panali illuminati club of rome olemba mulemba mawa nthawi yatha opus dei cfr trilateral commission rockefeller empire fabian society atayika chinsalu pansipo adayika mawu akuti the aim is to build the city of dragon kodi zikumveka izi amayi ndi abambo amenewa amakhala ndi saini ya x pamene pali mabungwe amenewa pamakhala saini ya x imatanthauza kuti we are controlling the world behind the screen kutanthauza kuti mukamaonera video chithunzi mumachiona ndiye kuti mphamvu ya chithunzicho ili kuseri kwa chaniko kazikumveka kaya kodi zikumveka now pamfundo imene itandimvereni chikuchitika ndi chani ku dziko lapansi sataniki kupyolera m'mabungwe amenewa ndi imene yayima kuseri kwa zinthu zambiri zimene ana a mulungu tikugwiritsa ntchito ku dziko lapansi Palibe china tingachite koma kuzisakila kumalo kumene tingapewe chifukwa satana wayima mmashopu, mmagolosale, mmaokala, mzipatala kodi pati pamene mupite chifukwa iwowa ndiye eni a ndalama. kodi mukundimva ine mukundimva mukamfunse kontirakita kuti msewu wa 2 meters wa tala amachaja ndalama zingati mukamva kuti imayambira pa 10 miliyoni kupita kuja kumwamba kodi mwandimva chabwino ndiye muwerengere inuyo ka Blantyre to Karonga makilomita ndi angati kodi malawi ndalama zimenezi inazitenga ku kuli achaini ache amakobiri amene amapereka chithandizo ku dziko lapansi kodi zikumveka zimenezi musalione kuti dziko lili mmene tikulioneramu kuti ndi mmene likuyenda kuyendera kuli achaini ache amene amayendesa cha dziko limene ndiye mabungwe amenewa ndikuwatchulawa pamene papa anali ndi nthumwi tsiku limenelo komanso kunali timabungwe iti toopsa kwambiri tizaphunzira bwino mmawa kapena mkuja timabungwe timeneti ndi jesus seminary ndi bungwetu limenelo non government organization black sunday tizachedwa pamenepo chifukwa black sunday ndi pamene tizapeze sunday law imaphunzisidwa ija kuti kodi izi ndikuzimva lerozi nanga ku sataniki zinali bwanji pamene amakhazikisa gulu la black sunday akukonzekera zotani za sundayzo nanga adayamba kukonzekera liti kodi zikumveka izi ine ndikungochapika ndikamamvera kuno ndikuganiza kuti ndafika kwathu ameni ndafika kuti chifukwa zimene tinkaphunzisidwa za zimene zikhalepo pokhuzana ndi black sunday ndi zina mwa zimene mukuzifotokoza muno koma ine ndiwonjezera zimene simuziziwa ngati nkotheka sonkhano wina kapena umwe uno mulungu akalola amen Fox Sisters, The Human Rights Manifesto. Akatundu amenewa a Human Rights Manifesto ndi anyamata oopsa kwambiri ndi amene agwetsa malamulo a Mulungu ndi amene anagwetsa aku- akulimbana ndi kugwetsa sabata anthu ake ndi ati ndi amene the human rights manifesto ndiye tili ndi the new european identity achaini ache a, a, a, a, ama id Ndi ati amenewa? Pulani imene ya ma ID naidziwa kale kale ndipo cholinga chake nchani? Anyamata amenewa ali ndi kufotokozera ndi zolinga zake zonse. Akatenga nkhope zonse za ife kuphatikiza za inu. Kuli ofesi mbali ina cha ku Geneva kumene nkhope zanu zidapita ndi amapancha pa sikilini. Twaibu. ndiye kuti atwaibu onse a dziko lapansi amabwera pati pamenepo ndiye kuli satanic priest albert david iyeyi amayima pa nkhopezo nkumanenerera mwina kungodabwa kuti moyo sukuyenda bwino chipangisireni ID kungodabwa kuti kulimbana kukuchuluka chiyambireni cha ma ID basopa mainda abambo titani pamene tayandikira mu ufumu wa mulungu ndili ndi mantha ine chifukwa cha zimene zikugwiritsidwa ntchito ku dziko lapansi tikhala bwa tikhala bwa tikadapeza china chimene tingamadye popanda ndalama nkadati maganyu tisiye tisiyaso kupita ku banki koma tipanga bwanji akala pa ufa nkhani yosautsa nkhani yosautsa mabungwe amenewa analipo atu okondedwa anali pomwepo kukambirana atu mmene alepheretsere anthu kupita kuja kumwamba Anyamatawa amabwera ndi mapulani a ma ID ndi zina zotero. Ndi zimene lero mukuzimva kuti akupita nakakwera ayamba kufuna kupanga digital cha ID. Samatero makosana aja potiphunzitsa. Ayi si za lero adasiyamba kalekale. Kodi zikumveka izi okondedwa? Tamverani. Kuli gulu lina loopsa kwambiri limene limatchedwa kuti one world dream. Amenewa ndi akatakwi ophatikiza zipembezo zikhale pansi pa ambulera mmodzi wamkulu akhale papa one world dream ndanyamata osausa kachitidwe kake amenewa akuyenda mmipingo ndikumapereka ndalama ndikumapanga zijani zi ma pastors fraternal zimamveka bwino ndi anzathu achipente zimenezi ndiye amamva bwino ma fraternals amayitana azibusa a mipingo yosiyanasiyana akakumane kuti? kumeneko. Mwatsoka, wa Seventh Day kupita nawo kukadya ndalama za One World Dream. Uli pa tsoka, uli pa tsoka. The Jesuit and the sports amenewa ndi akatakwi amene akupanga chipembedzo cha mpira ku dziko lapansi adatenga mpira ndi kujambula dziko ndi adatenga satanic arm ndi kugwiriza choncho akuti world cup world cup kuti akasonkhanisa achinyamata ndi azibambo osazimvetsa azimayi othamanga magazi kuti wonse waunjika pamodzi awalowese chipembedzo cha mpira ndipo chaka chilichonse anthu 6 dziko lililonse amafa kuperekedwa nsembe chifukwa cha mpira ku malawi tangopha anthu awiri wokha akusala folo mukhale phee kufika disembala muvomera ndikunenazi nkhani yosausa ndiye pali a peace plan pali galabandu komanso five star and istra nkhani yosausa amenewa ndiye zimene apanga angopanga maperefyumu ndikuwaika kuti 5 star kupanga zitenje za 5 star kupanga matisheti a 5 star ndikuzipereka kuja ku dziko lapansi pomwepo kunyada kwalowa m'mitima ya wanthu chifukwa cha 5 star iyeyo ndi star mundabwa madamu mukanaphika mazitu aa takangosonkha wekha ndi 5 star kodi zikumveka izoko ndino ziwanda zikugwira ntchito kutisokonezera tchalichi koma ife tikuzikana muno ndipo tili ni ntchito yayikulu amayi ndi abambo mukamapemphera kugwada pansi musagwade mwachibwanabwana chifukwa timu imeneyi ya ziwandayi simwationa tili ku msonkhano kuno e, ili kutali yazungulira cha uko kudikirira msonkhano ati aphweke ndani kodi zikumveka izi samalani pochita zinthu so magulu amenewa anali pompo kusonkhanitsa zochitika zoti zilepherese anthu kupita kuja kumwamba ndiye ine amanditenga nkumapita nawo mmasukulu amene amaphunzitsa zinthu zimenezi choncho ndili ndi information ya makampani azakudya asataniki ndili ndi information ya makampani azozola asataniki kuphatikizaso zozola zaozo za sataniki masimbozi a mzitenje mzovala mmalaya ndili ndi information amayi ndi abambo tamverani ngakhale mmene zipatala zilili ku dziko lapansi ndili ndi information kotero kuti apa pathu pa sento mukupaona pa mzuzupa tili ndi mavampaliki dokta alipo atatu kamuzu sento alipo 4 kuti ata chifukwa munthu satanist wapamalo kuti achite geni mphamvu pa week amafunika 1 teaspoon ya blood ndi azikayitenga ku ndi anyamata amenewo ndi amene akutulusa ma scholarship amphamvu kwambiri basi papapa umva kuti college of medicine kungotecho chipha umva kuti basi tiyeni ku- ku cuba kukaphunzira za udotolo akapita 10 abwerakwa atatu abwinobwino folowa basi ajoyina ngati anali anu adventist kuti anapita koma ali mchalichi chanu akamabwera kumeneko muzaona kuti mayimidwe awo si a zamapemphero ayo agwa ndi akuwatumiza mucha mzipatala boma likuta likudziwa kodi zikumveka zimenezi amayi ndi abambo musalione kuti dziko lili chimozimozi mpingo tamverani ine ndilankhule molakwa kunena kuti chipembedzo choitanisa magazi chipembedzo chotenga magazi ndikumagwiritsidwa ntchito chikuchitika ku malawi ngakhale pamene tayima pano kodi zikumveka izi bwana wanu bwana wanga wapita ku mozambiki kawiri mondondoza kumene kuli alshababu kodi mukundimva ine koma chichitikirani zimenezo maguwa ansembe atatu abukanso ku malawi mmene tsopano kuphana mwakumva kucha kwayamba kuta kuchitika akumakatolera magazi information yovuta kuifotokoza pagulu kodi mukumva

kodi zikumveka zimenezi pali connection ya maulendowa ndi chinthu ichichi koma amayi ndi abambo ndi zovuta zinazi kuzifotokozera chifukwa enanu pakamwa simupata simusuka pakamwa mutimangisa tisatemvere zambiri tateni zimenezo tizisiye tipite pena ameni mpingo ameni koma tiyeni tidziwe kuti dziko silili chimodzimodzi kodi zikumveka zimenezi dziko latani labalalika mudalakwa muli ni mulandu si nanga tinkanena kuti tikufuna tiyike mbusa pa mpando inu muli ndi mpando wokhalapo chivumbulutso chapter 13 mwamuyiwala akuti ndipo anayiona njoka ikutenga mpando kuyika kucha ku dziko lapansi njoka muwerenge chapter 13 ikuyika mpando ku dziko lapansi ndipo mafumu a dziko lapansi akhale pacha unamva vesi imene lija munapaona mafumu a dziko lapansi akhale pa mpando umene njoka yata inu atchalichi muli ni mpando ku dziko lapansi oti mungayike president muli nawo mukansankha mbusayo mpando wake uliku oti munkhazike chifukwa mpando ulipo ndi wa satana kuti akhalepo inu wanu muli nawo ku dziko lapansi uli ni mulandu inu mwampachikisamo inu ameni mpingo so okondedwa ndikhulupira kuti mukundimva mmene munthune ndayendera kufika liti lero tindi zambiri zoti tikambirane pano koma pano okondedwa ine ndimalize ndikufotokozera abale chinthu chija chazimaso chikumandionesa nthawi chayaka okay. mmenemu ndi mmene moyo wayendera kufika pa muyezo umene mukundiona lero ine pano ameni mpingo ameni okondedwa tamverani mmawa ndi mkucha tiphunzira aefeso chapter number 6 kuyambira 12 kupita mmusi kaya ndi vesi lanji kupita uku akunena kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi chani koma nawo macha maukulu koma paulo akuyamba ndi vesi lina mwambamo akuti chotsalira abale tadzilimbikani m'kulimba kwa mphamvu yake kodi zikumveka zimenezi so ine ndine mulendo kunyumba kwanu lero ndiye mwandiika pa balaza zonse zili pompo ndiye inu nda akazanu mukutuluka m'nyumba mkuyima pa windo atwayibu tikupezani koma mulimbe mukhale m'nyumbamo zikumveka ngati ndi zimene paulo akuchita iyeyi ali pa ulendo wopita kumwamba ndiye akuti abale chotsalira tadzilimbika waona cha waonamo cha so dziko ili okondedwa likuyenda koma mobalalika so mmene mulungu anandiyitanira nthawi yanga ndeyatha tsopano ndamaliza 1 hour ija ndangotsala ndi 7 minutes koma ndimafuna kuti chimenechi ndingochimaliza pang'ono tandikhululukireni zikumveka eti ndidule koma ndibwere chigawo china ndinene kuti mwina inu anthu nonse tsopano mukhoza kufuna kudziwa kuti kodi nanga ndinatembenuka bwanji mtima momwemo eti ndizofunikira paja mwina tizingokambirana izo nde muziti nde kuti adakali konkoto nanga anatembenuka bwanji koma ndikufotokozereni mmene ndidata ndidatembenukira munthune okondedwa Ndinatembenuka ndithu mtima, koma chinandivuta n'chakuti ndinali pa ulendo osakasaka pamalo pamene ndingakhale moyo wanga ndikumva mtendere. Amen. Amen. Tamvera. Ndinatembenuka chonchi mtima. Tsiku limenelo ndinali ku nyumba kwanga kumudzi kwathu. Ndidamanga nyumba yabwino, zonse zabwino, ndikukhala m'nyumba yanga. ndiye mmawa wa tsiku limenelo ndinatenga satanic bible baibulo ilili tikuwerenga lanuli ndikutenga kolani mabuku angati atatu amenenso agwiriza zipembedzo zingati zitatu amenenso muli kulankhula kwa milunguso ingati itatu ngati mukufuna kumva mawu a yehova muvundukule m'baibulo amen ngati mukufuna kumva mawu a ala mulungu ala mulungu wa asilamu muvundukule mkolani kodi kumveka e kapena awiri siofanana ndiosiyana ala ndi wina yehova so nde Ja ndi wina Kuti mwadziwe, musonkhanitse Korani ndi Baibulo, muike pamodzi, nde muzimva zolankhula za awiriwo. Akadakhala amodzi, bwezi pano akulankhula zinthu zota zofanana. Ndiye ine ndikuwerenga, ndikuwerenga. Kodi ndinene kuti tsoka, koma lero ndikuti mwamwayi ndinavundukula Baibulo, Yohane chapter number 17 verse number 3. Alipo ali ndi Baibulo? atawerenga tandiwerengera mawu ali pamenepo koma mwachangu kwambiri yohane chapter number 17 makosana tamverani paliponse pamene mwakhala ngati mukundiona ine pano kuzama konseko tidazama kusatanikiko kodi mukundimva palibe munthu amene akadabwera kuzandilalikira Uthenga Wabwino chifukwa nimaopsa m'chuma, mapezekedwe anali ovuta, munthu wosonyeza kuchangamuka, kuthawathawa, palibe mbusa amene akadaganiza zobwera kuzandilalikira Uthenga Wabwino, komanso kumvera uthenga mawailesi timatseka, sinali mbali yanga, panalibe mtunda, zibowo zonse zimene zikadapangitsa kuti mau a Mulungu alowe mkhutu mwanga panalibe. adafunika mulungu yekha tawerenga mukumva kodi mpingo mawuwo eh? mawu amenewo ndi amene adapezeketsa ine mukundiona ndayima pano mawu ake ndi ati ndi amenewo chidachitika nchani nditavundukula mawu amenewa ndidayamba kuwerenga kuti akadziwe mulungu woona yekha mwa khristu yesu amene munamtuma ndiye mu mtima mwanga ndikuwerenga mawuwa munabwera funso funsolo ndinkati ah, ah. kodi ndiye kuti kuli mulungu wina amene ine ndikuyenera kumkhulupirira koma kupyolera mwa yesu khristu kodi alipo mulungu wina woposa ala kapena satana mtima woderera tsopano kumderera ndani yehova mulungu wakumwamba ndiye nthawi yomweyo ndidapereka funso limenelo ndinamva mchipinda changacho ngati munthu akuyankha kuti ee ndiye ndinacheuka sindikumuona kuyang'ana uku amene akuyankha sindikuta sindikumuona ndilinso pomwepa kufunsa aa kodi ndiye kuti kuli mulungu wina amene ndingamkhulupirire Kudzera mwa Yesu, kodi ameneyi ndi ndani akuti, Ee, ndilipo? Ndiye mawuwa amamveka kuti munthu akulankhula ndi ndani? Ndi ine. Mawu omveka ochita echo m'chipinda chonse. Nthawi yomweyo makosana, ndiye kuti maso anga ali pa Baibulo lija. Kenako n'nadabwa kuti ndakakamira kuti mpotokole mutuwu chonchi ndikukanika, kuti nditembenuzire uku ndikutani, ndikukanika. Ndiye kuti munthu wamkulu kwambiri ali pa ntchito, afuna kuthana ndi mfiti yodyala. Kodi zikumveka zimene? Kenako n'naona kuti maso kuti ndiphethire chonchi ndikutaninso basi maso angokakamira pachani pa baibulolo pa vesi lomwelo ine ndikufunsa oyankha akuta akuyankha ndakuti tamvera ndabwera kuti ndikuonetse kuti ine ndine osiyana pakati pa ine ndi mulungu ala ndi osiyana komanso satana sangayambe nkuyamba komwe ine ndine yehova lero ndikusiyanitsire pakati pa ala ndi ine awiri ife siwota siofanana ndiye kuti ndili chiweramire pansipa thukuta layamba kutuluka sono atangomaliza mawu amenewo ineyo ndimaganiza kuti pamenepo ndiye kuti tsopano ndinakomoka sindinalinso munthu yakundiwonetsa kuti bwera ndikuwonetse ndiye kutsogolo kwanga anayala nsalu ngati mmene ayi- ayiyalira iyiya ndiye inali ndi mzera pakatipa uku kunalembedwa yehova mbali inayi kunalembedwa ala kodi mukundimva makosana ndiye akuti ine yehova ndinalankhula kuchokera m'baibulo ala adalankhula kuchoka mcha mkorani ndiye ndadza kuti ndikusiyanisire pakati pa awirife kuchokera ku zimene awirife tidalankhula kuti ife ndi osiyana ndiye ukwanayala mavesi 21 ukusoma vesi 21 ndiye adayamba pamwambapo eksodo akuti usaphe ameneyotu yehova mukundimva? koma mbali ya uku adandiyikira vesi korani chapter number 4 kandi vesi number 8 ka akuti inde mukampeza munthu

akutsika akundifikisa pena akuti koma mwamunayo akhale wamkazi cha mmodzi chikhulupirironso cha chimodzi kucha korani kandi 8 ka vesi chani akuti inde tamvera iwe mtumiki wayang'ana azimayi amene wakukomera m'maso utenge awiri atatu mpaka anayi uli ndi mwayi umenewo mtumiki kodi pamenepa milungu ikufanana zolankhulazi zikufanana okondedwa mwachidule nkhani inayenda choncho Ndinachita list down kankhani kameneka ndimakatcha kuti satanic verses in Quran yokwana mpaka 21 zikumveka makosana nditatha kuonesedwa zimenezi kusiyana pakati pa milungu iwiriyi sipona anabwera kuzanditenga kundiuza kuti tiye ukaone kwa amene amakhulupirira satana kumene amapita akachoka moyo wa nthawi ya pansi pano ndiye ndinangodabwa kuti ndikumva mfuu wakulira kwa anthu chitseko chata chatseguka ndiye panali korido pamwambapa kudzanja lamanja kumaoneka kowala bwino kwa mtendere akundiuza kuti kumeneku ndi ku paradiso koma uku ukuonaku imeneyi ndi chani ndi gahena kumene kumapita anthu ota ochimwa ndiye akuti lero ndikuonese makomo 40 ndiye kuti khomo lililonse mumafuula munthu akulira ndi moto koma alemba ntchito pamwamba pa chitsekopo imene yampititsa mmene ndimachita chidwi ndi khomo nambala 31 nditafika pa khomo limeneli Ndinapeza kuti mngelo akundiuza kuti uzimva ndiye mumamveka mawu mukulira munthunso kwambiri moto ukuta ukuyaka ndi akuti pamwambapa akulemba kuti amenewa ndi amene anati ndikubwera koma sadanyamuka Eh, nkhani imene imandichitisa mantha Kutereku ine lero kundiimbira foni pano muli kuti kaya mukundifuna bwanji ndikuwuzani exactly pamene ndili koma kumanena kuti ndikubwera usakubwera ndanyamuka usanata usananyamuke anzanu alowa nazo ku gahena samalani pochita cha pochita zinthu Tsono n'tabwerera kumeneku ndafika pa khomo, ndiye mngelo anali ndi ine anatuluka mu gahena chitseko, ndiye akufunsa kwa Mulungu akuti ndikutseka chitseko, ndiye akuti ayi, usata usatseke, ine ndine Mulungu wa zinsinsi, koma zovumbuluka ndi za ana anthu. Ameneyo apite akafotokozere zonse za kumdima kuti dziko likadziwe choona. Ameneyo abwerere akalalikire uthenga wabwino. Pamenepotu ndinadabwa kuti mngelo akutembenuka akundikodola nkunditulutsa kunja. Nditangotuluka kunjako ndinayamba kumva kamphepo Kenako ndinayamba kumva kuitana. Mkazanga ndi ine tikamakhala timapangana amwene. Ndiye ndikumva kuti amwene, amwene. Kutsitsimuka kwanga kunali kuti? Kumeneku. Okondedwa, kuchokera tsiku limeneli uthenga omaliza umene ndinalandira nditangotuluka pamenepa, uthenga unali wakuti, anandibweresera akazi awiri munthune ndinali pa mitala kodi mukundimva eti ndiye anandibweresera akazi wonse anga awiri pamodzi ndi ana mukundiona pano uku ndi uku pamodzi ana 9 ndizocheza ndiye tamvera sono ndafika pamenepa ndiakuti tabwera kuno ndi anatenga ana onse aja ndi akazi onse aja akumalira ine ndikumamvetsera nkumayendetsa nkumayendetsa nkuwapititsa kutali ndikundifunsa kuti ukumvanso ndene ndinayankha kuti ayi sindikumvanso akuti e pita usakamve kulira kwawo kamukundimva kale mmene ukupita usakakhale ndi mkazi kapena ana ine ndakuyitana kukadakhala kuti ndikungomva mwaziwandaziwanda ndikadaganiza kuti mwina akundiwuza kuti kunoko usakwatire kapena ana asakhaleponso kapena mabanja onse ndata ndasiye koma panali uthenga umene amandiwuza Uthenga woyamba umene ndikulandira ndi wakuti ndikuyenera kusiya, ndiye ine tsopano ndatembenuka mtima, ndikhalanso ndi akazi awiri? Ndiye ndinapita kwa mkazi winayo kukamuuza kuti, Mnzanga, iwe ndi ine ukwati tikusiyana liti? Lero. Makosana musachione chophweka ndikunena ine panochi. kukamuuza mkazi woti sunayambane naye chilichonse koma chifukwa cha yesu kuli ana ndikumuuza kuti lero tikusiyana lero sichinali chota chophweka koma ndinambaibitsa alima baibai tizakumana ngati uchita bwino mu ulemerero wa mulungu koma ine iwe ndine lero tikuta tikusiyana analephera kudandaula ndi kumusiyira magalimoto folo ndi nyumba ku area 9 ndikunena pano nyumbayo ili ndalimayo anakwatiwa ndi munthu wina wa ku mauritius wolima zimbe mamilionea kumeneko masatanisti anzawo makadi okhaokha chifukwa anali wachikaladi tinasiyana choncho ndikundisiyira ayaya anga oyamba ndi amene ndili nawo lero kodi zikumveka eh? now kuti ndisakamve kulira kwa ana amatanthauza chani ndithu makosana ndikuwuzeni pa ulendo wanga wopita kumwamba ndikadakhala kuti ineyo ndikumvetsera zimene banja mmene limadandaulira anthufetu pa zonse ndakuuzani zija ndekuti munthune ndalemera ndinalinso ni ndalama moyo umene timakhala unali wapamwamba kwambiri zikumveka kaya tidajoyina nawo bizinesi za transport matankala onyamula mafuta pafupi 8 kodi zikumveka ma tanker aja amenewo ndi amene anapangisa kuti nditapita ndimalankhula mmene ndikulankhuliramu ndili ku blantyre msonkhano wanu wathu omwe wa end time omwe ndikupereka umboni mmene ndikutanimu ndikuperekera ndiye ndimanena kuti ntatuluka sataniki basi matiraki aja nagulisa zagafu anabwera kudzata kudzagula onse 7 kusiya imodzi imodziyi ndinagulisa kwa munthu wina koma 7 wa anatenga ndi zagafu osadziwa kuti pagulu lomwe lija 7th day ku blantyreko pali mkulu wina ali ndi mwana amagwira ntchito kwa ndani kwa zagafuko ndeye anangotenga zimene ndimanenazo ndikupita nazo kwa bwana wake pali akulu ena akuti munagula magalimoto okwana 7 dzina lawo atwaibu sanavute bwana anafikira kufotokoza kuti ee mkulu amene uja anazungulira mutu koma matrakiwo ndi awa ndikuyamba kwata ndi posachedwa atati kuchokera ku blantyre mkulu uja ataona kuti ehe zimene amanena atoibu zija ndizoona ndekuti sataniki imalemeretsadi mtima sanauta amataka akasuzumira traki iwo nkutaya traki ngati chifo cha yesu pake amete mutu wasuta sugwira tayi yomweyo ndinangomva ayi ineyo ndine uja koma ndisatchule dzina ineyo ndimati ndikupemphe kodi sizingatheke kuti mundithandize ndingachite bwanji kuti ndijoyine satani ineyo inu munatuluka munathana nazo koma ine mungondithandiza njira yoti yolowera kupemphatu kutanthauza kuti okondedwa ulendo tikupita kumwambawo ngosautsa kwambiri tili mchipiringu waya waya limodzi koma tikaonana tikakafika kwathu pamene ena mukapeza kuphata pa khomo adyera ndi zimene ndikunenazi kumakhumbira eti zimenezi nzosilira izi kumayendabe bambo ulendo wanga ndinayenda choncho kubwerera ku nyumba kulowa mnyumba kukayamba kuphwanya zithumwa zimene timazipembeza idali ntchito yayikulu kwambiri kugwira yapa kulephera kugwira apa kenako chithumwa chidaphulika vu chiutsi phwee mpaka faya kubwera kuti adzazimitse kubwera kuti ayi ayi zinali zamasenga bwererani izizi sindizo makosana kuchokera pamenepo tsopano ndipanga bwa ndikuyenera kuti ndizidya ndalama za magazi ndiye ndine ndatembenuka mtima ndiye tinali ni ntchito tsopano yotaya zinthu koma chomaliza pa zonse ndikuuzeni ichi mukalowa sataniki ndikukwanisa mapangano onse amene akuafuna ku levulo imene tinali ifeyo amakupasani mumuti khadi zulo ndinanenanso mumuti khadi amayikapo mumuti khadi 1616 kazikumveka kaya koma 1616 iyi anangokopera ndi simbo ya akaunti namba ya papa papa aliyense akaunti namba yake imakhala cha 1616 basi kamukundimva kaya ndi anangokopera mugugule mupite ku america mupite ku vatican mukafunse anzathu amene mwapanga sukulu mukapeza kuti akaunti namba ya papa imakhala 1616 basi na 1616 ndi simbonso yoopsa ya satani koma tamverani ndisapite kumeneko khadi limeneli mukakhala nawo mumatsegula maakaunti m'mabanki Onsewa amene mukuwaonawo umakhala ndi account ndiye khadi limeneli limathandiza ndalama zochokera ku mabungwe zosiyanasiyana zimangolowa kuchani ku account kwakoko ndiye umakhala ndi ndalama zosowa kota zosowa koyika makosana moyo tsopano obwerera kwa yesu kunyamula banja limene lazolowera kumwa stoko ndi kudya mkaka kunali kopweteka kwambiri kufikira kuti banja nalonso lidajoyina gulu lomanena kuti abambo anazungulira cha kusukulu zavuta moyo tsopano unayamba kukhala wovuta wovuta wovuta amene timafika chaka cha namba 4 ndiye kuti umphawi wafika padzaoneni kutsika kutsika sinadziwe kuti kunditsitsako amanditsitsa mulunguko kuti ndipite pansi yetu amafuna ndizakumane ndiye ambuye akudaliseni mpaka mawa pamene ndizaphunzire kuti kodi tsopano ziwanda zimagwira ntchito bwanji mulungu akudaliseni ameni mpingo mawa tizaphunzira chinthu ichi ndachisiya chifukwa cha nthawi maona malaya amenewa eti aha munthu ine kusatanikiko napanga sukulu sukuluyo imatchedwa kuti appear and disappear zikumveka eti ndiye tinali ndi ukadaulo omasanduka kukhala mkazi kapena mamuna ndiye pamalaya apa ndikufuna mawa ndizakuoneseni ineyo nditasanduka ndili mkazi pamene ndagwiriza ine ndili pompa apapa kuteko poti ndi mdima sipakuoneka bwino koma mawa masana ndiye muzapaona kazikumveka kaya kazakhala kuphunzitsa ena tatuluka pa buleki panjapa muzata muzaona Pamenepapa ine ndilipo, bwinobwino, mawa poyera mudzaona, nditasanduka chani? Mtsikana! Ndili pompa. Kodi zikumveka eti? So zimenezi tiphunzira mawa, kapena tizamalizana bwino mawa, kungoonetsana koma poyera, chifukwa panopa ndi usiku, aliyense afuna kuwaona ndiye kwada mawa mulungu akudalitseni ndi labwinonso ameni mpingo